Fan jumɛn fɛ? O ye sukan de ye sa n y'a f'i ye sisan an bɛ waati min na jamana in kɔnɔ manamanakan lamɛn ninnu a y'a dabila quoi a y'a dabila nin ye jamana ci kumaw de ye ne t'a fɛ ka o de y'a to n tɛ taa yɔrɔ la quoi i m'a faamuya je reste chez moi k'an ka te min k'an ka ci ɲɛnamaw kɛ a banna quoi kana t'i sigi ka mɔgɔ si ka sukan lamɛn k'i kunkolo kalaya non ok ok donc i bɛ n sɔrɔ yan ok merci. zankɛ cɛ in a y'an wele kunun an bɔra a fɛ ne ni kɔni fila a ye wa naani d'a mɔgɔ kelen kelen ma cɛ a diyara an ye koyi. awa ee o don an bɛ cɛ min ka kuma la mobili jɛmantigi aw sɔnna ka taga cɛ in fɛ yen

cɛ cɛ min ka kulonkɛ yɛrɛ walayi ne y'aw bugɔ ne y'aw bugɔ u bɛ kɔgɔji belebele ka kɔnɔ walayi aa zankɛ i ye dan sago o ye ba bɛlɛ de ye ne ye min f'i ɲɛna kɔrɔya in de kama an b'i to yen ne ye karate suguya saba de kɛ mhm. ne ye makuni taki kɛ mhm. ka ka talikini sigini kɛ mhm. ka tila ka macakun kɛ n'a t'o dɔn n b'o f'a ɲɛna fɔlɔ sinɛ zankɛ bɛ ka nin min fɔ nin ko ale ye nin bɛɛ kɛ nin si tɛna anw nasiran e ɲɛ ko zankɛ an ye min f'i ɲɛna de n bɛna min f'i ye zankɛ i ka sabali o de ka ɲi parce que n'i ma sabali n'a nan'i sɔrɔ ko cɛ ko n'i lafiya sa baasi tɛ lafiya n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn kɔni n tɛ dɔwɛrɛ dɔn bina ko bɛ cogo di a ka ɲi A ka fisa. Anba.
Ee aw bɛ yan ne yɛrɛ bɔra gɛrɛn na sisan ne bɔra ka sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen. Aa. Bina.
Hmm. O don n ye ci min f'i ɲɛna. Cɛ in. Cɛ in ka ci. i b'a kalama maa fila taara ka taga wari minɛ an taara minɛ dɛ u sɔnna ka minɛ zankɛ i b'a dɔn filani ninnu tulo yɛrɛ de jalen don i bɛ taa n'u ye n kɔrɔ fɛ yen a bɛ tasa da yir'u la ne yɛrɛ taatɔ filɛ nin ye bitigi la sisan n bɛ segin m'aw sɔrɔ yen i k'an sɔrɔ yen a bɛ sinɛ dɛ i ma bina yɛrɛ fɛnɛ ka nin kuma ye bina fɛnɛ bɛ fɛ ka fara zankɛ kan dɛ k'an bɔ nin wariko in na

an ye cɛ min ka kuma f'i ye tan cɛ jumɛn ta mobili jɛmantigi wala ale de y'an wele kunun ka wa naani da an fila ma an sera zankɛ ma komi ale y'an terikɛ ye k'a ɲɛfɔ a ɲɛna an b'o o mankan in na o de y'an s'i ma yan ne y'a ɲɛfɔ ko ni ne sinɛ ye u ka cɛ in fɛ ko bɛɛ k'a to yen parce que nin ye a dɔgɔkun saba ye cɛ in b'u u wele wele cɛ in dun ka ko in ma ne kun minɛ kosɛbɛ i y'a faamu ɔ kunun de u nana fɔ ne ɲɛna k'u bɔra cɛ fɛ yen ko cɛ ye waa naani di u ma ne ko cɛ ye waa naani di aw ma ko awɔ ne ko cɛ ye waa naani di aw ma mun kama u ma se ka kumakan jɔlen fɔ ne ɲɛna a ne dun ɲɛ b'a la komi cɛ in b'a dɔn jama bɛ ɛɛ ko ne sinɛ nɔfɛ cɛ bɛ fɛ ka don u ka ko la k'u nɛgɛ U ka danbe san ni wari ye kungɛlɛya tɛ de koyi an mago bɛ wari la n kɔrɔ anw tɛ cɛ in dɔn koyi an t'a ɲini ka cɛ in dɔn cɛ in de y'anw ɲini ka anw ye n'a ye wari d'an ma anw tɛ se ka ban a la an b'a minɛ n bɛna min fɔ aw ɲɛna ee ko nin ne sɛnɛ a ye sabali hadamaden tɛ kɛ foyi ye ni yɛrɛbakun tɛ o don ko nin cɛ in ka kuma fɔlen a ye kuma fɔ dɔrɔn ne ko n t'a fɛ ka cɛ in ka kuma yɛrɛ de mɛn quoi ne t'a dɔn n ma deli k'a ye nka n b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama de tɛ a ye aw ɲini k'aw ye cogo di parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko jama de b'aw bolo a kɛlen don k'aw ka ko yɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn k'a sɔrɔ aw t'ale dɔn wa jama min b'aw bolo a mako b'aw la min na ni ye aw ka hɔrɔnya n'aw danbe a n'aw ka fasoden ɲumanya o de santɔ filɛ aw fɛ k'aw kɛ mɔgɔ jugu ye jamana kɔnɔ wari min dira aw ma wari ma d'aw ma fu la dɛ wari dira aw ma de aw ka se ka jama labɔ ka d'ale ma aw ka se ka jama labɔ o ka muruti ka jama labɔ ka jamana ci hakili don jama kunkolo la parce que a b'a dɔn ko n'ale ko mɔgɔw ka bɔ mɔgɔ si tɛna bɔ ni aw de ye jamana jeunesse ye aw de ye jamana siniɲɛsigi ye n'a fɔra ko aw ye weleli kɛ k'aw ɲɔgɔnnaw ka bɔ o bɛ bɔ o bɛ sɔrɔ ka hakilina kuntan don aw kunkolo la aw ka woyo ka dugu minɛ a jɔjan fɛ walasa wari ka di aw ma k'aw ka cɛmancɛ fanga buruja o cɛmancɛ fanga nalen ye mun tiɲɛ anw ye a ma foyi tiɲɛ kabini u nana mun de kelen tiɲɛna mali kɔnɔ yan foyi o nana ka n'a sɔrɔ aw ka jamana kɔrɔn yanfan tellement a ko kun ka jugu hali sɛnɛ kun tɛ kɛ yen tuguni i m'a ye ne tɛ voyager n kɔrɔ ɔ sini aw t'a fɛ ka voyager yan voyager ka di ne mais ne tɛ fɛ ka voyager mais sisan nɔ ɛɛ jamana basigilen don sisan nɔ hali ni ko ne ka voyage senna sisan n bɛ voyage senna n bɛna min fɔ aw ɲɛna filani ninnu a ye sabali a ye kɛ sɛnɛkɛlaw ye aw ka jago in dabila sabula n'a fɔra ko aw ka sɛnɛkɛla a ma fɔ aw ka daba ni murunin ta dɛ a ye miiri sɛnɛkɛla ka baara la ni samiyɛ sanji binna a bi sumasi ta ka taa dan dugumakolo la ka tila k'a kɔnɔ n'a falenna ka taa kɔrɔsiɲɛ ka angɛrɛ k'a la ka tila k'a kɔnɔ n'a sera hakɛ dɔ la a bɛ taa yala k'a kɔlɔsi fo ka taa suma wolo a bɛ tila k'a kɔnɔ ni suma sera tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a tigɛ ka taa n'a ye so ka waati jamanjan kɛ a dalen don so a bɛ k'a dun mun na aw t'a fɛ ka sɔn bi sɛgɛn ma minnu b'a la k'aw nɛgɛn ko camancɛ fanga k'an ka bɔ ka tagama dɛ k'u ka wuli ka bɔ an kun na u ka wuli ka bɔ yen jɔn ka sigi zon ni ŋanimu ka sigi u ka wuli ka bɔ yen faso burujabaa ka sigi ninnu nana rebelle kɛlɛ in u b'a la ka baga civiliw ma k'u fagali min kɛ a ma nɔgɔya wa a nɔgɔyara k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la n'i kun tɛmɛna moti kan ka taga fo sanfɛ e bɛ se ka sɛnɛ kɛ wa i ti se dɛ ɲɔnɔ yan fan fɛ u kun tɛ ka taa mɔgɔw ka malo kannen jeni yen wa o kɛra o kɛra nin bɛɛ tɛna dabila wa a bɛɛ bɛna dabila ni nin dabilala dunkafa tɛna sabati an ka jamana kɔnɔ wa kosɛbɛ an tɛna taa ni ka segin tɛna nɔgɔya an ma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wa kosɛbɛ nka bi n'i bɔra yan k'i bɛ taa gawo an kɔrɔ yan i b'a fɔ i bɛ ka taa jamana wɛrɛ de la mali dɔ tɛ salatu tigɛ de ko n kɔrɔ
fɔlɔ n'i tun bɛ taa gawo kariw tun bɛ jɔ mɔgɔw b'u ka wari de to yan ka taga wari bɛ k'i orange money na a tɛ kun i la k'i ka wari bila i kunna ka taga kɛcogo t'a la sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kari min taatɔ filɛ a bɛna atake sira la nka bi o ma dabila a dabilara ne ko cɛ nin yɛrɛ min bɛ b'a la ka wari d'aw ma o a bɛ mun de fɛ maliko la qu'est-ce qu'il veut a bɛ mun de fɛ mali yɛrɛ nɔfɛ ɛɛ n kɔrɔ mun y'a to cɛ in ka ko yɛrɛ ma se ka ne yɛrɛ zanya kunkolo minɛ fiye fiye fiye fiyewu ɛɛ cɛ in ka ko ne ma se k'a ka ko faamuya parce que ale ko ko ale ti camancɛ fanga ko la ko opposition wa ou bien apposition wa ou bien jumɛn n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min komi an ye dugukɔnɔmɔgɔ an ma kalan i y'a faamuya parce que olu tun bɛ ko ɲɛma wagati min olu tun bɛ ka wari sɔrɔ ka a k'u k'u sago ye k'a kɛ u denw sago ye ɔ nin wagati na sisan nɔ ɛɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw nana de sisan ka na yuruguyurugu bɛɛ kɛlɛ ka bɔ yen nɔ pour que u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ sisan nɔ ɔ ninnu bɛ ɛɛ cɛ in bɛ fɛ ka mun kɛ sisan nɔ walasa ka se ka ɛɛ cɛ ka baara tiɲɛ a bolo u bɛ fɛ ka cɛmancɛ mɔgɔw ka baara de tiɲɛ u bolo donc u bɛ fɛ ka ɛɛ ko ni ne sinɛ ninnu komi jama b'olu nɔfɛ olu de nɛgɛn mun don a da fɛ ee n bɛna min fɔ aw ɲɛna filaninw ni wulu y'i fili kɔɲɔjama kɛla don o don a b'a ka mangoya dɔw don de o ye tiɲɛ ye n'aw b'a fɛ tɔgɔ min ni jama min b'aw nɔfɛ n'aw b'a fɛ a jama n'a tɔgɔ ka t'aw nɔfɛ a y'aw sen bɔ nin mɔgɔ ninnu sen na a ye wari min d'aw ma a y'a dun n'a y'aw wele sen wɛrɛ a y'a nɛgɛ ka se ne ma walahi a y'a nɛgɛ ka se n'a ye weleli kɛ dɔrɔn mɔgɔ si kana kuma a ye k'i zen dama dama dama dama dama wele ka na an b'o dogo yan aw b'a fɔ a ɲɛna k'aw kɔrɔkɛ ko k'a mako b'a la k'a ye walahi an b'a di nin du in kɔnɔ yan fo k'a bubara bila a ɲɛfɛ hadamaden ka taa kɛlɛ kɛ walasa mɔgɔ tilenni ka wuli ka bɔ an kun na an ka zon sigi an ka se ka sonyani kɛ a ye sabali sa aw ka nin lajɛ nin ye fasoden ye wa
aw yɛrɛ b'a la ka kuma aw yɛrɛ min bɛ cɛ nɔfɛ o jɔn de tun b'a dɔn sanni bi kɛ jamana sobilen nin bɛɛ tun bɛ jamana wɛrɛ la